Ar an Satharn imríodh na cluichí ceannais Christy Ring, Nicky Rackard agus Lory Meagher i bPáirc an Chrócaigh. Tar éis briseadh croí a fhulaingt anuraidh, chuaigh Maigh Eo neamhchloíte go dtí seo sa chomórtas Nicky Rackard i mbliana. An éireodh leo ardú céime a bhaint amach i mbliana nó an gcuirfeadh Ros Comáin stop lena ruathar?
Maigh Eo will win today because they have seven Ballyhaunis players on the panel. Our son uh, Kevin is sub goalie there today. They've met Roscommon before uh, twice this year now, so

ins an aicsean agus ag an deireadh Maigh Eo go dtí an taobh thall agus roinnt imreoirí ag cur lámh in airde ag lorg an tsliotair ag an deireadh tá siad sásta tabhairt fé chúilín agus sin scór iontach misneach go cinnte ansan ag an deireadh cúilin tógtha ansan ag David Kenny ag teacht amach ach spás istigh sa lár agus deis ag Ryan Duffy dul ar an ionsaí babhta amháin eile. Pasanna maithe, an ceann san treoraithe agus tá sé sin, bhuel, tá an maor ag dul don bhrat go deimhin, Eoghan Collins ag críochnú. Maigh Eo ag teacht arís. Iad tosnaithe níos fearr agus tá an ceann san treoraithe isteach ag Liam Lavin, an tríú cúilín aige siúd sa chéad leath agus ag an deireadh Maigh Eo chun tosaigh. Bhuel ag an deireadh i bhfabhar Ros Comáin agus deis anois acu siúd dul ar an ionsaí. Rith maith á dhéanamh, b'fhéidir go bhfuil oscailt aige, seans ar chúl! Ó! Ag an deireadh thug Seán Canning fén gcúl. Caithfidh sé a bheith sásta an cúilín a bhí a bheith aige ach bhí deis glórmhar ansan luas dochreidte ag Seán Canning. D'fhág sé an cosantóir ina dhiaidh. Bhí sé dar ndóigh i gceannas ar Tuairín, thug sé iad go dtí cluiche ceannais idirmheánach na hÉireann ach an lámh is uachtar nó lá le Móin a' Lín Luimnigh ag a deireadh. Tá deis ar an dtaobhlíne thall ansan ag Ros Comáin agus an liúirigh ón lucht leanta. Agus poc amach mear ag Ros Comáin, smacht go hálainn thíos fúinn. Anois deis ag Seán Canning cúilín níos túisce. Bhí deis ar chúl aige fós ag dul. Canning! Ó cad é mar chúl! Seán Canning le hurchar isteach san eangach anseo i bPáirc an Chrócaigh agus don gcéad uair tráthnóna, Ros Comáin gafa chun tosaigh ach cad é mar chúl agus thóg sé go snasta é. Phillips fé bhrú, ach glanta go snasta ansan ag Conor Cosgrove. An ceann san ag tuirlingt istigh, deis ar chúl agus tá sé curtha isteach sa líontán. Ó, cad é mar am chun cúl a aimsiú! Iarracht fada ag tuirlingt ar imeall na cearnóige agus ag a deireadh Ros Comáin le camán in airde. Críochnú Brendan Mulry is dóigh liom ag a deireadh, chuir sé camán leis. Maigh Eo ansan agus déanta go maith ag Simon Thomas é sin a ghlanadh. Anois Maigh Eo ag teacht babhta amháin eile. An fear lár páirce, Danny Huane, le pas amach ansan. Tá sé sin níos fearr. Huane a chruthaigh an pas tugtha lasmuigh. Críochnaithe go snasta. Clibirt imreoirí, b'fhéidir go lorgóidh fear Thiobraid Árann, Conor Doyle an sliotar, ní dhéanfaidh. Scaoilfidh sé leis an imirt agus ag dul isteach tá Cian Murray. Ceann gairid, b'fhéidir go n-oibreoidh sé amach, b'fhéidir go bhfuil deis istigh ag Ros Comáin ar chúl seasta an bháide, b'fhéidir go bhfuil deis anseo ar chúl agus tá sé ag Robbie Fallon! An triúr sa líne lántosaigh le cúl ag Ros Comáin, Seán Canning, Brendan Mulry agus anois Robbie Fallon ach cad é mar phas agus ní raibh fear Ros Comáin pioc leithleasach ansan. Chonaic sé go raibh. Fallon in áit níos fearr, cúl uimhir a trí agus tá an bhearna sínte amach arís dtí cúig chúilín, 3 12 le 0 16. Trasna go dtí Douglas, an cúl báire ón Tuairín tagann aníos anois an ceann san le cur isteach dtí imeall na cearnóige nó triailfidh sé cúilín Bobby Douglas. Douglas! Á! Sárchúilín ag an cúl báire. Theastaigh sé sin uatha, misneach éigint! Sé thar n-ais dtí Douglas arís. B'fhéidir má thaistealaíonn sé písín eile go mbeidh deis tabhairt fé scór eile. Fuair sé an scór deireanach dóibh. An ceann san ag taisteal, ach ró-ghairid. Smacht istigh ag Maigh Eo agus b'fhéidir go bhfuil deis, bhuel tarraingt ansan, níl an réiteoir ag scaoileadh leis an imirt. Trasna an chúil, b'fhéidir go bhfuil deis ansan ag Maigh Eo agus Eoin Delaney le cúl! Cúl agus péire anois aimsithe ag Eoin Delaney agus cúl iontach aige do Mhaigh Eo. agus anois tá siad go maith thar n-ais ins an imirt. Níl eatarthu ach aon chúilín amháin. Anois tá Ros Comáin craite leis an cúl sin a ghéilleadh. Deis ar cúilín an comhscóir anois ag Shane Boland. Ceithre chúilín go dtí seo, seo an cúigiú ceann! Ach níosa thábhachtaí cúilín an comhscóir. Ag féachaint amach tá crot níos fearr ag Maigh Eo ag an staid seo. Deis anois ag Seán Kenny. Kenny ag taisteal, Kenny thar an trasnán, á, sár-iarracht ansan ag an ionadaí Seán Kenny. Bheadh Nicky Rackard féin bródúil. Dar ndóigh bhuaigh sé dhá Chraobh Uile-Éireann le Loch Garman, 55 agus 56, ceithre bhonn Laighin agus b'é ceann de na hiománaithe a b'fhearr riamh a d'imir an cluiche seo, naoi gcúl agus caoga scóráilte. Anois Ros Comáin agus an lámh in airde ag Eoin Kiernan, deis ar chúilín an comhscóir agus tá sé ag Eoin Kiernan! Ó, a Thiarna, tá an ceann sin ag Eoin Kiernan! Leath nóiméad fágtha anseo i bPáirc an Chrócaigh, na hionadaithe le seilbh, an féidir le duine é a bhuachaint istigh? Camán in airde, deis anois ag Ryan Connellan, an pas isteach sa lár, seilbh an rud is tábhachtaí anois, an deis ag Ros Comáin an cluiche a bhuachaint, tá sé imithe isteach agus tá iarracht ansan imithe thar an dtrasnán ag Ros Comáin agus ag Brendan Mulry. Tá an fheadóg dheiridh séidte ansan. Ros Comáin tar éis Corn Nicky Rackard a bhuachaint don tríú bhabht agus Brendan Mulry leis an scór déanach deireanach sin Corn Nicky Rackard ag Ros Comáin agus an corn in airde san aer ansan ag Conor Cosgrove agus Conor Mulry. Just so proud of the boys, they worked and worked.